nthawi inotu tikupatsireni zomwe mtsogoleri woyamba wa dziko lino malemu ngwazi dr hastings kamuzu banda adalankhula pamene adayendera wanthu m'boma la kasungu apatu padali pa 12 april mchaka cha 1967 tsopano imvani zomwe mtsogoleri woyambayu

If there is anything I can say this afternoon. Ngati pali chinthu choti ndiyankhulepo madzulo ano. Is to thank you. Ndikukuthokozani. As I thanked your friends yesterday and brothers and uh, sisters at Ntchisi. Monga ndathokozeranso abale wanu ku Ntchisi dzulo. And Nkhotakota. Ndiponso ku Nkhotakota. Madisi. Ndiponso ku Madisi. Mponera. Ku Mponera. Dowa. Ku Dowa. Nkhoma. Ku Nkhoma. Bunda. Ku Bunda. Ku Msinja, kwathu kwa kale kuja. This afternoon, madzulo ano I have enjoyed everything you have done nakondwera nazo zonse zija mwachita apa singing, zoyimba dancing, ndipo zovina

Then again, ndiponso when you are singing chimdidi, someone tried to sing another one. Inde, inde, inde, inde, ya ya tate. Inde, inde, inde, ya ya tate. Mwana makhala waweka, ndikovala mazira nkhunda.

So you see how happy I am. tsono mwaona chimwemwe chake ninacho ine Very, very happy indeed. ndithu nakondwera kwambiri mbiri manja
I told Mr. Khofi Phiri Nkhotakota ndauza bambo akhofi phiri kunkhotakota that over there in Nkhotakota, kuti uko kunkhotakota

Anyway, I want you to know that I'm very, very, very happy indeed to be here this afternoon. ndikufuna kuti inu mudziwe kuti ndakondwera kwambiri mbiri ndithu kukhala nanu masana ano
And as I told you the other day when I came, monganso ndakuuzirani tsiku lijali nitafika it is the same all over the country. zimene mchitazi nkonse ku dziko lonse lino Saturday, two weeks ago, sabata lathalo I was in Fort Johnston. ndali ku foti Kudali wanthu wambirimbiri. Lined the road I took. Kudzera msewu monse umu ndadzera ine. Came to the meeting. Mpakufika ku msonkhano kundali. When I was launching the Chauncy Maples. Apa mmayendetsa sitima ya, ya Chauncy Maples. Then on Monday. Ndipo tsiku lolemba. Two weeks ago I went to Mlanje. Ndapita ku Mlanje.
Again thousands.
Kudaliso wanthu wambirimbiri. Thousands. Wanthu osawerengeka.

I stopped nine times in Ntcheu alone. Ndaima ine kan- kokwanira kasanu kanayi pa ntcheu kokha Why? chifukwa ninji Crowds, crowds, crowds of people. chifukwa cha wanthu osasimbika At Lizulu itself, Chief Gomani's own gate. pa lizulu pamene pakhomo pa gomani There were thousands of people. padali chigulu They chachikulu. danced ngoma. mpaka adandivinira ngoma
So now, so tsopano I am very, very happy indeed ine ndakondwera to see kwambiri so many of you this afternoon. kukuonani mutachuluka chotere msana muno Happy. muli chimwemwe Your faces bright with joy and happiness. Nkhope zomwe zilikuoneka kuti munthu alikusangalala uyu. As I told your friends, Monga ndauzira anzanu brothers, na abale anu, sisters, alongo anu, Nkhotakota, ku Nkhotakota, Ntchisi, ku Ntchisi, as well as Dowa, komanso ku Dowa. that one thing makes me feel very, very, very happy now. kuti chinthu chimodzi chindikondweretsa kwambirimbiri ine And masiku proud. ano ndipo ndimachinyadira Because when I came 1958, pamene ndabwera I had 1958 only one